Ah, nthawi ino ndi nthawinso yabwino ya madzulo pamene tikhalenso tikumva chimene mulungu wakonda kuti tichidziwe komanso chitikonzekeretse pa ulendo opita kumwamba mpingo tiyeni tidziwe kuti chinthu chilichonse chimene chimachitika mu nyengo yathu sichingochitika koma chimatipanga ife kuti tizikonzekeretse tokha pa ulendo wathu umene posachedwa tifika kwathu kuti tikalandire mphoto ya zimene tachita ku dziko lapansi Mkati mwa ulendo, Mulungu amatiponyera zakudya zimene titi tizidya n'cholinga choti moyo wathu upeze thandizo pa ulendowu. Choncho zinthu zimene iye wakonda kuti zitithandize pa ulendo khulupirirani mpingo sazatibisira chilichonse ndipo chilichonse tizachidziwa ndithu chifukwa zimenezo mulungu waziona kuti nzotithandiza pa ulendo umene tikupita kumwamba choncho madzulo ano ndimafuna kuti inu ndi ine tikumbutsane pamene tinalekezera dzulo dzulo ndinali kupitiriza chigawo chachiwiri theka lake kufotokozera za mmene moyo wayendera koposa zonse ngati mukumbukira bwino ndinayesa kufotokozeranso kuti kodi ine ndinatembenuka bwanji mtima ndipo mothamangira nthawi ndinayesa kukulongosolerani chigawo choyamba cha kutembenuka kwanga kwa mtima choncho lero ngati mukumbukira kuntunda kwake nadzanena kuti ndalekeza kukudziwisaninso chinthu chimodzi chimene ineyo ndinali ndiye lero ndisanapite ku chigawo cha phunziro lathu la lero chomwe chidziyenda pamodzi ndi umboni ndibwereze kuti munthune dzulo tinalekezerana pa malaya awa ngati nonse mukumbukira bwino nafotokoza kuti m'masiku akukhala kwathu ku chipembedzo cha sataniki ineyo ziwanda zidandipasa kuthekera komasanduka kukhala mkazi kapena mamuna amayi ndi abambo tamverani lero muyese mwayi kudziwa kuti mdziko lapansi mudayamba kuyenda chinthu china kanthawi chimenenso kuno tikuchiphunzira chimene chimatchedwa the transformation of the humankind amayi ndi abambo pamene dziko lapansi mogwirizana ndi ziwanda likuyesesa kuti akasinthe mtundu wa munthu ndi akapange mtundu umene sudzalemekezanso mulungu ngakhale mpang'ono pomwe satana ali ndi ntchito yayikulu yosanduliza matupi a anthu kuwapanga mmene iyeyo akufunira malayawa akupatseni umboni kuti zimene tikuphunzira ku msonkhano wathu uno ku meetup yathu ino zakuti dziko likupanga njira kupyolera m'mankhwala kuti akansinthe munthu akakhale ndi chionekedwe china ine ndabwera ndi umboni kuchokera pa malayawa kuti zimenezo ndi zoona tamverani ufiti ukamachitika nseli ni mabulutu umakhala ufiti koma ufiti ukamachitika ndi anthu ophunzira umatchedwa kuti tekinoloji ndipo anthu ophunzirawo amakhala akuyenda mmenemo ophunzisa wina atayima pozapanga present mphunziro lina mu msonkhano ngati omwewu kwina adafotokoza bwino kunena kuti ku dziko lapansi kukuyenda chinthu china chimene chikutchedwa witchcraft in science kapena kuti science in witchcraft kodi zikumveka zimenezi mundimvese makosana munyengo yathu tinali ndi kuthekera komasanduka lero mudziwe kuti mukalowa mtaunimu onse si anthu mukamayenda mdziko lapansili onse si anthu zilipo zina ndi zipukwani ngati mmene mukuonera papamu anthu awa ndi anthu kuphatikiza kuti ineyo ndili pomwepa mukayang'ana kumanzere kwanga muona kumeneko kuli mtsikana wapanga zala ziwiri chonchi saini iyi ndi ya baphomet kaya zikumveka kaya ndiye mukamuyang'ana ameneyo mupeza kuti ameneyo ndi ineyo pamene anzanga enawo pamenepo enawo ndi akazi asanduka amuna enawo ndi amuna asanduka akazi pamenepa palinso atumiki a mulungu akugwa a m'zipembezo amene anakakopedwa tikasanduka kukhala asikana ndi kulowa mkachisimo kukanyengerera ni maonekedwe wokopa analola kupanga nafe zibwenzi nagona nafe ndipo adathera pompo nakhala sataniki makosana dziko silikuyenda ngati mmene inuyo mukuganizira zinthu zikupita koyipa tatipemphere ngati yohane iye akuti ambuye idzani msanga kuti inde tikapumule kuzolemesa makosana tamverani chinthu chimene chikuyandikira kuti chibwere ku dziko lapansi ndi kuti sopano ziwanda zimene zinali pansi nizikhala kobisika zikuyesesa kuchita chotheka kuti zilowe m'matupi a wanthu apapa mmene mukundioneramu ndiye kuti ziwanda zokwana 4 zalowa mthupi langa kolingana ndi masenga ndiye kuti zandisintha ndachiuza kuti ndikufuna kukhala ndani ndiye ndikhale munthu wamkazi so sukulu za chipembedzo cha satana zimagwirisanso ntchito machemicals amene amagwirisidwanso ntchito popangira mankhwala azobayabaya a nthenda zanu kotero kutitu mankhwala ndi zinthu zina zimene timagwirisa ntchito zili zolumikizika ku sataniki ndipo zikugwira ntchito m'matupi anu yokusinthani inuyo tamverani mukayang'ana ana amene anabadwa 1960 kufika 1970

olo iwe atakutama kuti ndiye nchidina cha mtundu wanji maonekedwe koma ukakabereka mwana aoneka bwino kusiyana ndi nda kodi chikumsintha mwana kuti asinthe maonekedwe ncha ndi mankhwala ndi zakudya zimene satana akuzipanga kuti asanduse mtundu wa anthu zinthu zokhala ngati wanthu ku dziko lapansi ndi chifukwa chake pa ulendowu ana a mulungu amene mwayitanidwa mutchere khutu mosamala ndi kuliponda dziko limeneli ngati mufuna kumwamba koma mosamala kwambiri koma ngati tichita zinthu ndi chizolowezi natiganiza kuti zinthu zili bwinobwino ndi kungolandira zonse zimene boma likupereka zonse zimene dziko likupereka ndikungozilandira kuti zili bwino mverani okondedwa tasala pang'ono kuyamba tsopano kulambirana malo ndi ziwanda zovala matupi a anthu ku dziko lapansi kodi zikumveka izi ndiye chovala ichi Dziwani kuti kusanduka kulipo ndipo anthu ena amene mmaona kunjaku si anthu ngati mmene muganizira. Ena ndi ziwanda zokhala ndi zolinga kuti zikachite ku dziko lapansi. Sono nthawi imeneyi timapanga izi ndi nthawi imene kudayamba kubuka matchalichi a mitundumitundu chipente kaya ndi chani tazibusa tidati mbwe chikhirisitu chinakhala ngati chikuyambanso ndiye cholinga cha chipembedzo cha satana ndi kugwetsa zimene zimatchedwa mulungu kugwetsa zimene zimalemekeza yesu khristu ndiye tidagwirizana kuti tidziyenda ku dziko lapansi kusokoneza chipembedzo cha mulungu ndi amene muli amuna mutha kukasanduka azimayi kuti mukafikire atumiki a mulungu amene muli azibambo azimayi mutha kusanduka azibambo kuti mukafikire atumiki achikazi so timayenda pa msewu ndi cholinga woti kufuna auje lero ndiye kuti ndiyenda galimoto yanga ndichita paki nditsika mgalimoto ndatchena bwino muchione bwino masana musiye zovalazo koma mungoyang'ana nkhope muona kuti ndikamtsikana kooneka bwino

ndiye kuti akatero masowa akupita direct mu diso la munthu amene akundiyang'anayo apa mupamvese okondedwa ngatitu munthuyo chikhristu chake ndichongopaka pamwamba ngati madzi osamba ameneyo watha choncho madzulo ano ndikulimbikitseni kukudziwisani kuti ziwanda sizimagwira ntchito iliyonse kapena kukwanirisa zolinga zawo pa munthu amene watembenuka mtima ndipo kuwala kwa mulungu kuli kwa iye zimakhala chonchi mukamapemphera dziko la mdima la ziwanda ine mmene ndinkakuonera ndisadatembenuke mtima ndi zimene ndifuna ndikuwuzenizi paliponse pamene pali munthu wokhulupirira pamakhala light ngati mukuionera nyaleyi kodi zikumveka eti ndiye kuti kuwala uku kugwirizana ndi chikhristu changa ndi mmene ndimapempherera ndiye kuti kuwala kolingana ndi mmene ine ndilili kulekeza umo ndiye kuti kalingi kakacheperako ndiye kuti pali zinthu zina zimene ine sindikuchita cha sindikuchita bwino pamene ndikuchita bwino seko ija imapita ikuta ndiye kuti ikamakula seko ziwandazo zimata zimabwerera mbuyo kolingana ndi mmene seko ya chikhulupiriro chanu ndi chikhristu chanu ikuta ikuyendera mukati mukamabwera ku ntchito chimulomo pano mwakwiya nde ka- ka- ka- ka- ka- kaseko ka laiti kaja kamata kamabwerera mbuyo ziwandazo cha akudikirani uyo mpaka 8 simukulankhulana ulendo wokata wokagona chikwire adventi basi kakusendera paja pafupi kodi zikumveka zimenezi mamawa basi iwe uwauza amayi yako ndalama ndasiyapo basi ulendo kakalaiti kaja kakutani ndiye mukamachepesa light ziwandazo zimakhala zikubwera closer kwa nda kwa inuyo ndipo nthawi yomweyo tsopano zimayesa kutambasula dzanja lawo mpakana aone kuti ndi muyezo woti ndimukhuza azilimbikitsabe mkwiyowo kwa, kwa nzanuyo inunso aziulimbikitsa ndi cholinga choti akutanini now pamene pali mkhristu nthawi zonse kuwala kumeneku kumabwerera mbuyo akamapanda kuchita bwino ndipo akamachita bwino kuwalaku kumataninso zotsatira zache ziwanda zimakhala patali ndi inu malingana ndi muyezo wa cha koma madzulo ano mudziwe ichi angelo amenewo amene adagwa atalephera nkhondo ndi ambiri kusiyana ndi wanthu kazikumveka pa chifukwa chimenecho paliponse pamene inuyo mukuyenda pambuyo panu pamakhala ziwanda zikulondola nda inuyo kodi mukupita ku msika zili mbuyomo zimenezotu zili panja sizili mkati mwanu koma zili pati panja ndiye zimakutanini inuyo kumakulondolani muli kumsika zizikulondolani basi mufika pa shopu bwinobwino mupeza wina wayiwalapo sopo sanapakire basi ndikutenga kuta kuika mjumbo ziwanda zikuta zikuitanana tabwerani tabwerani tabwerani waba sopo waba sopo waba sopo kodi mukuziona zinthu izi kotera kuti njira zimenezi zidziwike bwino kwa ife kuti chikhristu sichikufunika kuchipanga hafu koma chonse chifukwa tikachepetsa mizimu iyi ilipodi ku dziko lapansi kodi mukundimva mpingo tamverani inu amene mukupemphera mudziwe kuti pemphero ndi lamphamvu kwambiri ndiye chigawo choyambachi ndikuyesa kukufotokozerani akuluakulu kuti ziwanda zilipo mwandiona ina panali osanduka umboni wosonyeza kuti satana ali ndi kuthekera kopanga chimene angafune kupatula pa munthu yekhayo amene anabadwadi mwatsopano nakhala ndi mulungu woona mkati mwache ameneyo sizingakwanitse kumuta kumufikira tadikirani takuwuzani nkhani tsiku limenelo tinamva kuti ku ghana kuli mtumiki wina wa mulungu ndi wopemphera kwambiri ndiye tinanyamulana ine ndi msungwana kuti akuluwo atituma ku ntchito kuti tikampange attack mbusa ameneyo ku ghana ndiye tinanyamuka pano kufika mu accra kutsika ndege kutenga kahaya ulendo kulunjika kukadera kumene kunali mbusayo takafika pa geti pa katchalitchi kameneko tinamva mkatimu kuti ayamba kale kuta kupemphera ndiye tinayenda tikupitirira pilala kudutsa pang'ono tinamva ngati mphenzi Pararara. ine ndikuti ee eh, eh, aise bwanji tingota tingobwerera kukuoneka ngati kuti kumaloku sikuli chani sikuli bwino munthuyu akupempheradi pamaso pa nda pa mulungu tamverani makosana tinachita makani kulimbitsana ndi 4 lita basi waya waya waya kuyandikira tikuyandikira kona yochokera pa pakatala koyendabe katala kulowa kutchalichi kwakeku apapa panakhala ngati pali kakefu ndekuti anthu mukamabwera kuno akutchalichi ukuku saona koma masipika amamveka ndiye ndinamva mchalichi muchakuti hey, stop mbusa uja akuti ayi tayimani kaye lero kuno kubwera sataniki ndiye mupemphere nthawi imeneyi inali cha m'ma 8 anali pa intercession kupemphera kuti msonkhano wache uyamba 9 koloko service za matchalitchi awo ndiye ine ndikuti ase mukumumva munthuyu mpaka tiwationa koma tili pobisika bwanji titani tibwerere mtsikana akuti a ndiye tibwerere ndiye tikanena kuti chani akatipweteka kaya tiye tingotanibe makosana mmene timati tipinda konayi inalira mphenzi yeniyeni mumayidziwayi umboni uwu ndimalakalaka mnzangayo akadabwera koma nanga sadakali ku sataniki nde ndizondivuta koma akadakhala kuti alipo bwezi ndikumakuwuzani kuti asise aonetseni aone mphenzi inalira tonse tinagwa pansi vu kudzuka kwa pamenepa aliyense kumene adalowera sikudata tinasiyana 9 timakumana 20 past 12 usiku tikufufuzidwa ndi apolisi pokumana naye msungwana mpaka lero kuchokera uku konseku nkwakupsya uku kudapsya uku ngati muja achitira kuti mafuta amusempha munthu ndi mmene amaonekera msungwana amene mpaka lero makosana ndimafuna ndikuwuzeni kuti pemphero kapena kuti chikhristu choona ndi ziwanda sichitani sichimayambapo ayi ziwanda zimathawa ngati muli opemphera komatu tsopano mudziwe ichi kunena kuti ngakhale zili choncho satana mdyerekezi satopa kodi mukundimva ndinkanena pena ndiye ankati ande mwalankhula bwanji koma ine ndimalankhula abe choncho ndimanena kuti munthu atandipatsa mwayi lero kuti ndipemphe kapena atandipatsa mwayi kuti ndisankhe khalidwe lo- labwino kapena khalidwe losiririka limene ndidalipeza kwa satana atandifunsa kuti chilipo kwa satana chimene udakhumbira ine ndikhoza kukweza zanja kuti e chilipo chimene ine ndinakhumbira kwa satana nkusatopa satana satani satopa iye akati alondola munthu basata mpaka cholinga chawocho chita chitheke sono okondedwa choyamba dziwani kuti ziwanda zilipo ku dziko lapansi ndipo chipembedzo cha satana chilipo ku dziko lapansi cholinga zonsezi zikuyang'ana pa inu ana a mulungu ameni mpingo lero tiphunzire zinthu izi ndinalonjeza kuti kodi satanayo amatipanga bwanji ataki ifeyo mwa njira ina takhala tikumaphunzira ndi aphunzitsi osiyana kapena olankhula osiyana omanena kuti ayiayi pali mafuta asataniki iyayi pali zovala za satana iyayi pali mawotchi iyayi pali maling'i ndiye mwina mafunso amakhalapo kuti kodi chimachitika nchani kuti zinthu zimenezi zilumikizane kodi zikumveka izi chikhristu ndi mkati ine ndangovala pamwamba chikundikhuza ncha ndiye zimamveka ngati zinthu zamabodza zosagwirika bwino koma tamverani pa zimene ndikufuna lero tiphunzirezi dziwani kuti chipembedzo cha satana chidagula makampani ambirimbiri ku dziko lapansi ndikuyikamo mphamvu zawo manetiwiki awo osiyanasiyana ndi cholinga choti inuyo akukoleni ndiye zimakhala bwanji

tonse tinata tinabatizidwa tamverani okondedwa pakuti inu mulibe koma ndiwerenge ndine satanic bible chapter number 80 verse number 4 ikuti ndi mzimu wathu tigawane kuti tonse tifanane so njira imene amapanga pofuna kuti ziwanda zitipeze tonse mchingerezi imatchedwa kuti the transferring of the evil spirit ndiye ichichi ndi chinthu chimene kuyambira kale masatanisti akhala akuchipanga kupyolera mu ziwanda kuti ziwanda zikoza kupanga transifa kuchoka pa munthu wina ndi kupita pa cha pa munthu wina ndiye kalero kunali satanisti amene amatchedwa kuti kennedy antiga 33 degrees satanist anali katundu kobasi ameneyu ndi amene anabweretsa bluetooth pa mafoni pano bluetooth kuti ibwere pa fonipo kuti tiyambe kuyiona isadaoneke pamenepo mwini wake amene adachita discover chimenechi ndi kukachigulitsa kwa achina bill gates anali ndi kennedy antiga iyeyi anali atatulukira the transferring of the evil spirit ndi anakhala pansi ndi kunena kuti kodi tingatsegule bwanji bluetooth bluetooth mchingereza akuti ndi wireless communication kodi zikumveka eh? mwa njira ina iyi kaya nokia kaya ndi samsung iyi kaya ndi akitero kaya zi- amati chani itel chabwino ndekuti umu muli bluetooth umunso muli cha bluetooth iyi mumatsegula iyinso mumata ndiye mafoniwa ngakhale ali patali patali inayi imanena kuti receive ndiye imatsegula kuti amene ndikufuna kukambirana naye ndi samsung ndikunama ine mwemwemwe eti ndiye chimachitika ndi cha tsopano mumaona kuti foniyi yayamba kutumiza uthenga kupita kuti kupita kwinaku kaya mchinyimbo kaya mchithunzi kaya mchifilimu chikulukulu inu muli duu pompo chimakudutsani apa osachiona chakudutsani chifilimu kwa chakalowamu inu osachita osachiona imeneyi ndi imene imatchedwa kuti bluetooth ndiye ku sataniki mawu akuti bluetooth wa mundimvese mawu akuti bluetooth ndi satanic language chifukwa ku sataniki kuli mawu kuli ziwanda zimene zimatchedwa kuti buluyatero ndiye bluetooth anamtenga ku buluyateroko kumbweretsa ndi kutchedwa kuti bluetooth kaya zikumveka zimenezi now zikhala bwanji popeza ngati uyu ali wachigololo akuyenda ndi munthu oti si wachigololo kodi pamenepa transifa ya ma evil spirit ichitika bwanji pafunika kuti uyu ali ndi chigololoyi winayu alibe winayu akhale ndi chinthu chimene chingatsegule cha kuti uyu achita transifa kulowa mwa nda mpamene tsopano padayamba kupezeka ukaswiri wayamba kupanga zovala zokhala ndi masaini a sataniki kaya mukundimva pamenepo ndiye kuti chovala ichi tikachijambula dragoni ndiye kuti mu dragoni muli ukali kwambiri nkhanza kwambiri ndiye kuti ziwanda za nkhanza zili muchovala chojambula chani now zankhanzazo poyamba zili ndi ine ndilibe chovalacho mwandimva eti ine ndine wankhanza ndikuyenda ndili ndi moyo wa chidragoni mkati mwanga sopano inu mwakagula chovala chojambula chani ndiye chovalacho mukayandikana ndi ine chitsegula chani ndiye pakhala transifa ya chimzimu chija kubwera pa ndani mpamene tikubwera kuzachenjezera tsopano kuti okay tiyeni tisamale makosana zovala zimene timavala zojambulajambula zimatsegula bluetooth ndipo pamakhala transfer of the evil spirit mzimu oyipa kupita pa ndani pa inuyo kodi zikumveka izi chikhalidwe china chachilendo chimayamba pa mpingo kapena pa munthu chifukwa cha zinthu zimene tikugwiritsa chani ntchito ngati ana a mulungu tiyeni tisamalire kwambiri pa zimene tikugwiritsa ntchito lero tidziwa zinthu zingapo koma ndiyambira apa ameni mpingo kusatanikiko Popanga njirazi, adayamba ndi kuchita koti mavesi a m'Baibulo polemba Satanic Bible ndiye amayika mavesi awo otsutsana ndi vesi liti limenelo ndiye kuphunzira chigawo choyambachi tiyambira pa masalimo 137 vesi yake ya namba 1 wowerenga muziwerenga msanga chifukwa cha nthawi ku mitsinje ya ku babulo kumeneko tinakhala pansi inde tinalira kukumbukira ziyoni verse 2 imani pomwepo ku sataniki vesi limeneli anayika mawu a sataniki language amawatcha kuti kauko kalasi kauko kalasi poitanthauzira imatanthauza kuti tigawe misinja yosambamo osachimwa kamukundimva kaya ndi amagwiritsa ntchito vesi ili kungokuikirani pambali ndikutenga laolo kuti ilili likupanga counterfeit likutsutsa pati apa tsono kunja kuno okondedwa satana waika msinje wa ku babulo waukulu ndiye wagawa tija timisinje ta ku babulo takuti inu ana a mulungu muzisambamo kuti muzikhala ochimwa kapena wokanika kukhala angwiro pamaso pa mulungu chifukwa cha timisinje timene watigawato kazikumveka zimenezo ndiye lero tigawane misinje ingapo imene ana a mulungu mwatsoka mukusamba komatu cholinga cha lero ndikuti inuyo ndi ine kodi mukundimva makosana m'maso mwathu mutamayera kuti tisiye kugwiritsa ntchito zinthu zina zimene zikungotitengera pamaso pa satana uku mbali inayi tili mtchalichi ameni mpingo tamverana ndiye poyambirira kwambiri ku sataniki amakonda kwambiri azimayi pa zifukwa zifukwa izi taphatikizana phatikizana muno ndidzazilongosola bwino koma mwina baibulo lidangonenako mchipangano chakale kuti iyayi amayi akakhala chonchi asapite ku tchalichi malingana ndi kalero kamukumvetsa kaya funso limakhala lakuti kodi amene adalenga mzimayi nda amene adalenga sunagoge kuti ana a mulungu azipitako nda chomuletsera mzimayi atamulenga yekha kuti asapite mtchalichi akadwala chifukwa chake chinali cha funso limenelo likuvutani kuyankha kwake pali ziwanda zimene zimakonda matenda aja akayamba nde zimenezi zikamanyambita mukamapita ku tchalichi nde kumapezeka kuti pa msonkhano mwapita wa tchalichipo pankadetsedwa chifukwa cha ziwanda zikulondola inuyozo kodi zikumveka izi mapeto ake adangoletsa kuti awawa zikatere aziyamba aima paja padafunika kuti yesu abwere akadapanda kubwera khoma limene likadakhala lilipobe mpaka lero koma imfa ya yesu idayeretsa pamenepa tikhoza kulowa chisawawa chifukwa mphamvu yake ikayima pa khomo ziwanda zi sizitani nawo sizilowa olo udwale pamene yesu anali atabwera koma asanabwere simunkafunika kulowa ntchalichi mukadwala so dziwani zimenezi tizaphunzira bwino samalani katayidwe kumapolotiko ndifereke mukufula tizaphunzira bwino ameni azimayi muzandiyitaneko hmm, nanunso Ha, ha. simukufuna kuziwa zimenezo ine Ah, muzandiyitaneko ameni kodi zikumveka ivi ndiye kumeneku ku sataniki choyamba adasankha utumiki umenewu amautcha kuti the order of the eastern star utumiki uwu wa sataniki ndi wazimayi okhaokha koma amalamulidwa ndi chiwanda kapena kuti ndi mulungu amene amamutcha kuti jaobu jaobu ndi mulungu wa azimayi amene amapezerera kwambiri azimayi pakupsya kwawo mtima msanga kukayikakayika kwawo kusalimbika kwawo kukhumudwa kwawo ndi zambiri zochitika zamayimidwe achizimayi ndi pamawu a mulungu omwe zimapangisa kuti chipembezo cha jaobu chikonde kwambiri azimayi now jaobu ameneyu ndi mulungu wankhanza kwambiri chifukwa zimene zimapanga ziwanda za jaobu ndi kupereka zilakolako zambiri pa moyo wa azimayi ngati zikumveka kaya jaobu ngati adakulowanipo ndikupasani zizindikiro zitatu chizindikiro choyamba jaobu akalowa sukhutira ndi zimene muli nazo pati kuphatikiza ngakhale mamuna amene muli naye simutani simukhutira mmangoti nanga poti tidamanga pa tchalichi ndiye ndita koma usakukhala naye mota ukayamba kuona kukayika kunkayikira kusakhutira ndi mulungu ameneyu ndi mamuna muli nayeyo muzangodziwa kuti jaobu wanditha wandilowa chizindikiro namba 2 kuti jaobu walowa ndichi mumagula zovala mutha kugula chitenje lero cha nyuwani koma jaobu akakhala mwa inu chitenjecho chimakuchokani kukhosi pa 7 days mumakhala mukufuna chitenje china chacha ndipo ngati chimenecho mukuchiona chimachitika you need deliverance ndikambirana naye brother gondwe tikupempherereni mukufunika mamasulidwe kodi zikumveka zimenezi so tamverani jaobu akalowa ndi mulungutu uyu wakonda chigawo chanda cha azimayi kodi mukunimvesa ine jaobu akalowa thupi lanu mukalowa kubafa nkutuluka kubafa nthawi zonse mumaliona kuti thupi lanulo likufunika kupakapo china chake choti thupilo lita likongole e, koma mbale aka kandigwira ukaidi ndiikenso zandivuta ameni ukafika pa dressing table amene amakwanisa kukhala ndi chitebulo chovalira mukafika pamenepa kugwira botolo ili ayi thupi lanuli mumaliona kuti silikukwanira mpaka mutadzola mafuta otuluka ku mitsinje ya ku babulo ndi pamene thupi lanu limamva kuti ndi pamenepa koma nde nda ndakwanira mungati mumalakalaka chimenecho mukazola vasalini ndikuona kuti sadakwane koma mukufunika chakuti chakuti kalolaiti chakuti chakuti mimini chakuti cha... basi muzangodziwa kuti munthune jaobu wanditha mukufunika mapemphero kodi zikumveka izi ziwanda zimenezi zimachita diru ndi azimayi tamverani okondedwa communication imayamba kuchitika bluetooth imayamba kutseguka munthuwe ukangotuluka mnyumbamu kupita panja umayamba tsopano kumva kuchitidwa welcome ndi anzako pagulu asisi ndiye mwachenatu ndiye mwachena mukuoneka bwino mukuoneka kameneko kameneko kamakhala chipembezo chomva kukoma olo musadye kusekemera koma ndiye mukuoneka bwino mukuoneka bwino basop zimakhalanso ziwanda zikumva fungo labwino la mafuta amene mwadzola zikukuchemererani mwalowa mkachisi wa mafano tuluka mmoni anthu anga tuluka mmoni tili pa ulendo wopita kumwamba makosana posachedwa lipenga lilira tikwangule dongosolo la nthawi ya pansi pano lotopesa tikapume kwathu asakunamizeni munthu tasala pang'ono kumapita sitidzakumananso misonkhano idzatha tikakumana msonkhano womaliza posachedwa usakasale chifukwa chongokonda kuzola kalolaiti kuti azifewesa kumaso usakasale ayi usakasale usakasale ziwanda zina zimene zimathandiza kuti bluetooth itseguke bwino ku chipembedzo cha sataniki alinso ndi utumiki wa atsikana anawupasa dzina lakuti the daughters of nile kodi zikumveka zimenezi the daughters of nile mmene ankapanga izi mabuku amene ndawapeza ine mu sataniki buku limenelo linalembedwa 1936 ndiye linali ndi mapulani a zaka 40 from 1936 ikani zaka 40 pasogolo pakepo ndoti mufika mu 1976 ndi 1976 imene tsopano kudaoneka kuti atsikana nawonso akufuna azitchena bwino ngati mmene achitira makolo awo ndipo pang'ono ndi pang'ono chikhalidwe cha zibwenzi msukulu chidayamba kufika pobeba kuyambira mu 1976 chifukwa the daughters of nile anali atayenda pomazafika zaka za ma 2000 mabungwe anali akuyenda m'midzi ndi kumauza ana a sukulu kuphunzisa aphunzisi kuti akapita ku sukulu akamakaphunzisa biology asamakabise muzinena zonse kodi zikumveka izi olo ndikuti aya zina zoti zanena tinda azimayi okhaokha ndikungozunzika akuziziwa kale chifukwa chipembedzo cha satana chinatani kale chidaphunzitsa kusukuluzo sistimu yonse akuyidziwa anyamatawo inabwera ndi anyamata amene wa daughters of nairo atatenga ndalama ndikupereka ku unesco ndikutenga ndalama ndikupereka ku nduna za maphunziro ku dziko lonse lapansi kenako ndikuyenda m'midzi ndikuphunzitsa kuti pazikhala ufulu transparency in education ikhalepo osabisa anayamba kumakaphunzitsa pamene pamakhala mwana kamwana ka standard 5 kodi ndikulowera kuti zavuta zinthu ntchito imene satana akugwira ndi kusanduliza dziko lapansi kuti kukhale mtundu wosalemekeza mulungu kodi zikumveka makosana izi so gulu limeneli la daughters of nairo limayika kwambiri ziwanda zachiwerewere komanso za mafashoni ndichenjeze pa mafashoni kodi zikumveka izi kodi mukavala siketi kodi mukundimva eti uku ndi yayitali bwino yalekeza chaumu koma kumbuyoku yatalika kwambiri yakafika mchidendeni mumadziwa kuti ndi v amene amayimira 6 ku sataniki nkhani imene tizacheze bwino tsiku lina ameni mpingo so ndi milungu ya mafashoni kodi mumadziwa mukavala malaya mwasokera ndiye ichi mwachidziwa ichi cha mzimayi ichi chimenechi kuyambira ukuchosa chili cha chili panja kakaminula umu mumakadziwa tanthauzo lake circumcision ndi mdulidwe wa azimayi kodi zikumveka izi amayi ndi abambo tisangoganiza kuti zinthu zili chimodzimodzi ku dziko lapansi ndi zosausa kuzifotokozera ndipo timve ife amene tikupita ku kantiri amene tikuphunzira uthenga wa end time baibai kutchena baibai kutchena ndipo ndinene mawu awa chikhulupiriro chimafuna kuganiza amene mukubwera kuzakhulupirira musanaganize khomo lilipo tulukani mukufunika kuta chikhulupiriro chimafuna kuta kodi mukundimva zidamvuta petro anakhulupirira yesu asanata asanaganize chimene adapanga ncha nkutenga makoka kukakwirira mu mchenga ndikuyamba kulondola nda yesu makoka ali kucha wakwirira pa mchenga wayawaya kuma mulondola yesu zitangovuta adalowera ku anathamanga kukafukula cha kukafukula makoka kodi zikumveka zimenezi so chikhulupiriro chimafuna kutani musangolondola musanaganize ayi kodi zikumveka zimenezi ndikakhala ine pokhulupirira yesu ndinaganiza mokwanira ndipo ndinaona kuti pamene pandende ndafika zabwera ndalama za mitundu mitundu ku nyumba kukasiyira madamu kuti mwina kapena ku nyumba kwathandizike koma ine kuzikana sikale posachedwa pompa anabwera mkulu wina olemera kwambiri namba 3 dziko lonse la la india kulemera ndiye pobereka kunyumba kumeneko anabereka mwana wa tattoo pathako mwazi mwayidzi tattoo mwayidzi we anabadwa ndi tattoo mwanayo pathako sono ine kusatanikiko ndine best interpreter wa tattoo nga munaona zija amangojambulazi nga munamuona rick ross kapena lil wayne oyimba nyimbo zachikunja kwa inu amene munamuonapo thupi lonse koma ine ndikafika pamene paja ndimanena aka nkakuti aka nkakuti kakuyimira chakuti ndiye anayimva mbiri imeneyo kuti ayi kwawo ku indiyako munthu amene angakwanise zimenezi mbiri imeneyo adakayimvera ku venezuela ndi masatanist ena kuti ayi koma mupite ku kadziko kakang'ono ka malawi kuli twaibu ndi best interpreter wa tattoo atayenda mmasaluni wonse ku america kuti ku dziko lapansi kukanika kutanthauzira ali kampezeni amene anabwera anagona pa capital hotel four days akundisakasaka atapapeza pa nyumba sitinakumane ndidakayipeza 450 madamu akunyadira mavuto pano ndi atani tsopano ata koma popeza ndidasiya lamulo pakhomopo kuti munthu wina aliyense kaya ndi mzanga kaya ndi ndani kubweretsa ndalama kwa inu si nanga anthu akumabwera kudzandipepesa kuti munthu wolemera wasauka mutu wake sukugwira pali ena amene ndinkachitira zabwino akhoza kukhala ndi maganizo obwera kudzandita kudzandiona chonde akabweretsa munthu ndalama musamata musamayidye ine mwini wanga ndisanabwere ndiye ndinapeza ana mapulogalamu tsopano akumasukulu a- makope atulusa apachikapachika miyendo kusangalala mnyumba mwalowa folo fifite ine kufunsa ndalamayi yayenda bwanji akuti iyayi nkhani ndi manambala ndi awo ine kuyimba foni akuyankha ndi wapolisi amene anamutenga kuti azimgadira ngati bodyguard sinanga munthuyo ndi olemera bwana uja ali achimwene mupite ku hotela mukakumane ndi wakuti wakuti wakuti wabweresa nkhani yakuti yakuti yakuti yakuti ngati akulu e muzibwera kambwera ndi unyolo womwe mubwere muzatenge folo fifite yanuyi kodi nnagona mnyumbamo atalusa anyamata anga ali tikupweteka iwe chisiru kwambiri bambo opusa ukukana 400 uyo ukuikana 400 makosana tamverani dziko sili limene lina lilimo ayi tiyeni tisamalire pamene tikupanga zinthu tili pa ulendo wopita kumwamba kodi zamveka zimenezi so makosana tamverani ndimafuna tithandizane zinthu izi pali zinthu zimene Inuyo mumazikonda kuti muzizigwiritsa ntchito koma ndi zinthu zoipa kwambiri. Koma kuti zimveke bwino zimene ndikufuna kunenazi, tiyeni tipitani ku buku la Chivumbulutso chaputala namba 18 vesi namba 2. Werenga msanga ukapapeza. mm. ameni mpingo kodi mukulimva baibo apa ngati ndikulakwitsa munthune ndi mchawa muzindiwongolera kazikumveka kaya koma mwalimva baibo apa akuti ndipo ndinamumva amene anali yohane akuti ndipo ndinamumva mngelo akukuwa kuti wagwa wagwa babulo namba 2 wasanduka mokhalamo cha tamverani makosana si kanthu kena masisitimu onse mukuwamva ku dziko lapansiwa akufuna pamalo pamene pamatchedwa dzina la yesu malo opatulika pamene anthu amasonkhanira dzina la yehova pamalo pamenepo pakhale posonkhaniranapo ziwanda kazikumveka zimenezi ndiye ziwandazi chimene zimapanga ndi chakuti zimayesesa kuziphatika kaya ndi kumpango umene mwavala kaya ndi kupanti kaya ndi kushati ndi cholinga choti mukamakalowa pa tchalichi nazonso ziwanda zikatani nawo zikalowe nawo kuti malowo asanduke posonkhanira napo ziwanda tamverani sistimu iyi ya sataniki yomapanga transfer yotransifa mizimu yoyipa yathandiza kwambiri kugwetsa matchalichi komanso kupitisa pansi mauthenga abwino ku dziko lapansi kodi mukundimva kodi mukundimva kodi mukundimva tamverani ziwanda zikabwera ku dziko lapansi target one ndi malo amene anthu akusonkhana akusonkhanira dzina liti la yehova ndi yesu khristu tita tilowe tikaperekepo cha china chake choyipa kuti malowo akhale posonkhanira napo cha ziwanda ndiye zimene anapanga iwowa ndi kuyika zinthu mu zinthu zimene ifeyo timazikonda kuti potenga zimenezo kuzigwiritsa ntchito asokoneze tchalichi chimene chikulalikira uthenga wabwino ku dziko lapansi ukweze maso seventh day uyang'ane kumtunda ngati kuli chimodzimodzi Kwezani maso muyang'ane kumtunda ngati kuli chimodzimodzi kapena ngati iyi sikhala mbewu ya mkazi imene ikungophukanso kumene chifukwa kumtunda kwakhala kosonkhanira nako ziwanda makosana ndaima panoni ndikoza kukhala mdani wa seventh day kwa iwo amene sangandimvetse chifukwa ndingayambe kuulula mamitingi amene mmanama inuwo kumene takhala tikukumana ku misonkhano ya chabe kumakapeza kuti zipembedzo zonse zisonkhane mapurezidenti a mipingo ina akupezekanso kukuti kukakambirana mutu wake iyayi global forum for peace mitu yake imene ndikumapita pa dzina lacha la peace koma akukasonkhana kucha ku ziwanda zotsatira zake akuti chotsani nkhunda chotsani mzimu woyera muyike fili finger of death logo isinthe tasala pang'ono kukwangula makosana tifika kwathu posachedwa wena wotitsogolera akakhala ali pa ulendo ku gahena chifukwa adafuna kumenyesa kumtengo chipembedzo choona cha mulungu cholalikira uthenga wa angelo atatu ndi kuchisintha kuti koma chikhale ni malawi atatu amoto pa sopo nkhani yosausa posachedwa lipenga lilira makosana tikupita kwathu sakayang'ana kuti faundala anali ndani pulezidenti anali ndani mtsogolera anali ndani koma iwo amene adagwirabe choonadi natuluka mmenemo pamene chinali kugwa iwo ayenera kulowa posachedwa mu ufumu wa mulungu nkhani yosausa makosana ndipo palibe aikonde okhawa amene akumva ndi khutu la uzimu ndi amene angamve zimene ndikunenazi ameni mpingo chimene akupanga satana ndi kusandusa malo amene uthenga wa angelo atatu umalengezedwa iwo amene asunga sabata mu mzimu ndi mchoonadi akudetsa malo ati amenewo kuti musanduke mokhalamo mwa ziwanda kodi zikumveka nawo ziwanda zimasamalira dziko zimafuna zimve kukoma ku dziko lacha uthenga uliwonse umene mungalalikire pa anthu amene adzadza ndi ziwanda owachotsa pa batala pa mafuta pa zokoma sagwirizana nawo amen amen mpingo ndiye tisamale ndi kugwirisa chimene tikumvachi posachedwa apapa ntchito imene mulungu akugwira pano ndi yosonkhanisa mpingo tidzipita kwathu amen mpingo koma kumtunda kwasokonekera amen mpingo ameni njira namba 2 imene ziwanda zimagawira pogawana naye imeneyi ndi kuonera mafilimu monga muja tichitira za manigeria pa foni kaya pachani kodi zikumveka eti kodi nchiyani chimachitika

mwapapeza akuti chuma chako zako zogulana nazo malonda ako amalinyero ako ndi oongolera ako amisiri ako ndi ogulitsira malonda ako nkhani ili pamenepo ndi ya bizinesi kodi zikumveka baibulo likuti owongolera ako ndi abwato awo ndi opalasa ako abwato adatenga malonda awo ndi malonda awo nawolokera nawo tsidya lina tamverani makosana zimene satana akupanga kupyolera m'mafilimu ndi kugulitsa malonda akumdima basop ma advent mukakhala pa filimu Eh, kazikumveka kasi ndichokaso ni myala kuno nkhani yosautsa ameni mpingo ziwanda zimakhala zikugulitsa malonda mukakhala mnyumba mwanu filimu pa dziwani izi chiyambireni ma nigeria kupanga mafilimu amene mmaonera aja lipoti lochoka ku sataniki lotulutsidwa ndi gulu la the illuminati limanena kuti 78% imene atengako ku anthu okhulupirira pa anthu 100 chifukwa choonera macha ndipo anthu ambiri achikonda chipembedzo cha satanic chifukwa choonera mafilimu aku- aku nigeria kazikumveka zimenezo amayika mmene muja zinthu zosangalatsa kwambiri ndalama zili mbwembwembwembwembwe makobiri akuoneka mbwembwembwe ndiye anthu amakopeka ndi kunena kuti kuli bwino kulowa chipembedzo chaja makosana timvane pano ifeyo ngati ana a mulungu si zinthu zonse zabwino zimene tikuyenera kuchita nawo si zinthu zonse zokoma za dziko lapansi zimene ife tikufunika kuzilekerera pali zambiri zimene tingaonere koma tiyeni tisankhe ndi kusamala pamene tili ndi chidwi pa chimachitika ndi chani mukakhala pakanema ndikumaonerera nkhondo ya alamagedo yoyamba yakumalingaliro ya, ya pakati pa choyipa ndi chabwino imayambika m'maganizo mwanu kazikumveka kaya amen ndingoyerekeza mmene fashoni ya jaobu dina dina inachulukira si- simunamve pamenepo jaobu dina dina ndi kusoketsa kwa chinigeria kumene kunaphuka ku dziko lapansi kumene amasoketsa azimayi chinyakula kuno chi- chiujeni kuno Jaobu style zinamuka anthu aliyense nkukopera chiNigeriacho kuchokera nthawi imene mafilimu aja akhala kuonetsedwa nkhondo yakachetechete ikuchitika ndi kuchenjezeni mkati mwa umboni ife tinali ma ejenti a ntchito imeneyi ndi kumasokoneza dziko lapansi ndi kumatenga ambiri kupita nawo ku sataniki ambiri kuwasiitsa kupemphera chikhirisitu kuzilala chifukwa cha zinthu zimene anthu timakonda kuzichita nawo filimu ndi chinthu choopsa kwambiri kuchifasirira chifukwa umenewu ndi msinje wa ku babulo umene satana akugwiritsa ntchito ndipo ana a mulungu akutanimo akusambiramo mmenemo mudzaonere one hour ndiye muzanene kuti ndikupita ndikapemphere muzayese muzaone chimene chimachitika pamene mukupempherapo limauma pemphero limauma mmene mwayambira kupemphera nyimbo ndiye ambuye ndiye mukuziwa ine ndi ana anga ya ambuye ah, iwe amene mulungu sangaziwe zoti uli ndi ana atatu lathapo pemphero chifukwa pamene ukuchokerapo ndi bluetooth kodi mukundimva ine ndi bluetooth mphwayi kuchepetsedwa pa mapemphero kwayambika zimenezi ndi njira zimene satana akuwinira mpingo kapena akuwinira anthu ku dziko lapansi ife pa ulendowu tasala pang'ono kutulukira pa khomo teni zimenezi tichepetse ameni mpingo amene mungathe kusiya musiye kumene kodi zikumveka zimenezi bluetooth number 6 imabwera chifukwa cha nyimbo zachikunja ku sataniki amayika anthu pa mgwirizano ndi ziwanda kupyolera mu nyimbo mumakwatiwa ndi nyimbo zachikunja nyimbo ikamatulutsidwa ndi anthu achikunja mumakhala kudzodza kwa chiwanda anoint imene imamubweretsera cha mavumbuluso amene ayiyalire nyimboyo kodi zikumveka ere kaya mukundimvesa kaya mukundimvesa kaya inu tamverani pali nyimbo ina imene idatchuka kwambiri posachedwa pompa mwini wake wa nyimboyo amene anayitsogolera ndi satani wa sataniki kasataniki kake kapansipansi kaka kana kamkundimva kaya ndi adatulutsa nyimbo anthu ambiri mumayimba munayimvapo ija amati mbuye ali likiliki kuyang'ana zina lanu kodi munayimvera mbuye ali likiliki likiliki likiliki ndiye ine ndikuyenda kucheza nanu sinanga ine nangojoyina kumene I- ndikaona nzanga a 7 ndikupeza mnyumbamo likiliki liki mbale ukachotse kodi zikumveka izi zikumveka za uzimu koma ndi mitsinje yakuja ya ku babulo imene ana a mulungu akutanimo akusambiramo mpingo tamverani imene ija ndi njira ina ya the transferring of the evil spirit bluetooth yokuchotsani pa nyimbo zowona za chi seventh day zija zimagwedeza ufumu wa satana zija zimenezo zichoke zisinthane ndi nyimbo zimene zimamveka ngati ndi zauzimu makosana kuyimba amayimba bwino kulankhula amalankhula bwino mulungunso amantchula yesunso amantchula koma mastermind mu nyimboyo ndi chiwanda basopu nyimbo za ku babulo akuti pamenepo tinapachika azeze athu akutigwirawo anatikakamiza tiyimbe nyimbo imodzi ya ku ziyoni akuti koma ife tinangopachika azeze ndi kukhala chete adayesetsa kutigunyuza kuti tiyimbe nawo koma tidakana kuyimba ndikadakonda mpingo utseke pakamwa ukane kuyimba nawo chifukwa mukungondinamiza mukungonamizanso mulungu pano mukamadula mtengo kukantireko mukuyimba heya heya heya yesu apambana e, nyimbo zoyimbidwa ndi anyamata odukula koma zili za yesu mukuyimba nyimbo za ku babulo lekani ana a mulungu tendizipita kwathu tsekani thyolani malekodiwo mamemole kadi swanyani tikonze moyo popita kumwamba chifukwa ni njira imene ziwanda zikulowera mwa ife nyimbo zotchedwa za chikhirisitu ndi zimene zikuononga amen ndipo lerotu ndikungochu- ndikungoyambapo kutchula zimene zimalowesa ziwanda mwanda mwa ife imene ndi sistimu imene anayikhazikisa asataniki ndi mayimbidwe amen ameni amenewa amene anabweresa mayimbidwe achikunja chonchi ndi bungwe lijapo dzulo ndinalitcha ndimalitcha kuti black sunday ngati munandimva kaya mfundo yawo namba 10 yogonjesera sabata ndi nyimbo sakumvatu anthuwa mukumva ine gawo namba 10 lochotsera ku chipembedzo cha sabata chimene ndi chovomerezeka mumve mpingo siku la sabata misonkhano ya sataniki imazizira ndipo sikhalako asadzakunamizeni munthu akazati eti makumana loweruka muzaziwe kuti akunama pa wairesipo sanali wa sataniki chifukwa saturday sabata ndi tsiku limene gulu unyinji wa angelo umatsika kubwera pansi ife asataniki timamyata kubisala kunsi chonchi satade lonse madamu kuti koma ndiye mwakhulupirikatu ndikati ndikalowe mgalimoto ndikayende kukumveka kung'anima kukuopsa kumyata kukangogona ngati wokhulupirika loweruka kuopa chifukwa angelowo satadelo sabatalo amatsika kudzatolera data information ya anyamata ochita bwino mkati mwa tsiku lonse kuti akayipereke kuti tsiku ilo lipenga likakalira tikakasonkhana pamenepo okondedwa wotolera data wamkulu akatulusa buku limene mukapezekamo zinthu zitatu ntchito za munthu ndi chimene munthu adachita ku dziko lapansi chifukwa buku la moyo likatsegulidwa buku la ntchito likatsegulidwa buku la mwana wa nkhosa likatsegulidwa pa tsiku lomaliza ndi anyamata amabwera kuzatolera data kuzatolera information kuti akaiponye m'mabuku atatu amene adzatsegulidwa yohane akuti buku lina linatsegulidwa ndilo la moyo ndipo tsiku ili angelo amatsika information imeneyo ku sataniki ndiyodzadza palibe munthu amene angayisinthe ayi ndiyokhazikika ndipo sizachoka saturday sunday kapena kuti saturday kapena kuti sabata amatsika anyamata amenewa mwaunyinji ku dziko lapansi musaziyese zophweka pa ulendo wopita kumwamba ndi nkhani yayikulu kwambiri makosana ndipo musachiyese chopepuka chipembedzo ichi tiyeni tiapempherere amene akuyesera amene akufuna kuyesera kuchimenyesa ku mtengo chipembedzo cha 7 tiapempherere chifukwa tili pafupi kufika kwathu ine ndi ndi umboni umenewo ameni mpingo ameni mpingo ndiye nyimbo ndi chimodzi mwa chimene satana mdyerekezi amachigwiritsa ntchito ndipo anyamata amenewa a black sunday ndi amene adayambitsa kuti tiyambe kulowa mzipembezo ndiye eni ake azamba zotchedwa hip hop

mulungu amene zaka izo guwa la nsembe linali ku jamaica koma adasamuka kalekale kusamukira ku addis ababa ku ethiopia ndipo mulungu ameneyo okondedwa amatchedwa kuti reggae ndi ameneyo amene anabwera kuzatumba nyimbo ya chipongwe nyimbo ya mwano kwambiri imene adayimba lucky dube lucky dube adachalenja akuti nobody can stop reggae akuloza kumwamba mnyamata nobody can stop reggae mwano pamaso pa mulungu ndipo ali mmodzi mwa anthu 29 amene anafa atanyoza mulungu ku dziko lapansi mulungu wathu sanyozeka ayi akutukana lucky dube nobody can stop reggae akuloza kummawa akuloza kumpoto akuloza kumwera akusangalala mnyamata akupukusa sisi nobody can stop reggae dzanja lili kumwamba akuti ngakhale kumwamba sangayimitse reggae nyimbo zimenezo zili ndi inu mumamvera mukumva kukoma ana a mulungu nobody can stop reggae nobody can stop reggae nkhani yosausa nkhani yosausa makosana tiyeni tiope mulungu ndi kulemekeza dzina lake amenewa ndi eni ake ma dj achikunja kumene inu mumakajambulisako nyimbo basopu basopu ndinamumva mkazi Theka pano akuphunzisa za sukulu tiyeni tiphunzisane tokhatokha zikavuta kulibwino tisajambulise kuti haya nyimbo imeneyi hey, basi ulendo kukakhala mmastudio anthu achikunja ali kukajambulisa nyimbo basi nyimbo kati matichani nyimbo yanuyi Kristu munyimbo di papatebulo la wasataniki di basi nyimbo folo eh, akuti ma makosana tasala pang'ono kufika kwathu maso mutamuyere kodi zikumveka izi zimenezitu ni njira zimene satana wayala kuti agwetse mpingo ku dziko lapansi makosana ngati sitisamala posachedwa pompa tikakhumudwa titafika kwathu n'kumatiuza kuti chokani sindikutanini sindikudziwani chifukwa chakuti munasunga ndi kumvera nyimbo zimene zidalowesa ziwanda mwanda mwa inu mwachidule nyimbo zonse zimene inu mumamvera ndikumanena kuti ndi za chikhristu basopu kuyambira lero chifukwa muli network mmenemu yayikulu kwambiri ndi njira namba 10 imene gulu la Black Sunday anayikhazikisa yofuna kukopera wanthu lero ndikunena pano wanthu akuvina reggae mtchalichi akuvina hip hop mbuye ali likiliki kuyang'ana dzina lanu ele pakahora kapakorokobe kunena kwake akuti a n- n- anyamata nawonso nyimbo za uzimu za anyamata makosana si chinyamatayi kodi mukumudziwa hip hop kuti ndi ndani tamverani hip hop eni akewo akusatanikiwo hip hop yi amamutcha kuti lomoniakera nde lomoniakera amatanthauza kuti ifenso ndi olemera tsono ndimvereni mwana iniyo mwina apa popeza ma Adventist simuzimva ndikunenazi koma makosana ndikuwuzeni ana anzathu amene amamvera munthu amene amakonda chamba cha hip hop amakhala olemera alibe ngakhale kabudula wamkati chifukwa chamba cha hip hop sichinena nkhani ina money money money money you have money money money money money ndiye mwana wang'ono akamamvera m'nyumba ali kuchipinda wagona ndiye kuti amangoona dola dola dola dola dola dola Ku- kumunda sapita sapanga chilichonse chifukwa hip hop ikumuuza kuti iyeyo kwacha iyayi koma cha dola dola dola dola hela kodi mukunimva inu ana anzathu apita chifukwa cha chamba cha hip hop kodi chimenecho tichilolere pa mpingo wa mulungu makosana tiyeni tisamale kwambiri pamene tasala pang'ono kufika kwathu mulungu atisamalire ndi kutithandiza kwambiri amayi ndi abambo ndikudziwa kuti ndikulankhulane ndikhoza kulankhula 3 hours 4 hours ndisanatope koma kukhala pansi ndikovuta tiyeni tiyimirire tipemphere tisadasankhe munthu oti apemphere koma tiyeni tidziwe kuti kuchokera mu njira inayi kapena inayi ndife okhuzidwa pa zinthu za sataniki ku dziko lapansi zimene tinazigwira mosadziwa tazichita mosazindikira tikanapempha kuti nthawi imeneyi pamene m'baleyo akupemphera mu mtima mwathu pansipansi tizipereke kwa mulungu ndikunena kuti ambuye atiyeretse ayeretse zakudya zathu ayeretse zovala zathu amayi ndi abambo tikatero tikhala kuti tikukokera ubale wathu ndi mulungu ndikudziwa kuti mu nthawi yakusadziwa mulungu analekerera koma apa tsopano tikukaponda ndime ina sindikudziwa ndi mayina koma tchulanani munthu mmodzi apemphere